tikulandireni kuchokera pano pa area 36 tsidya linali uku ndi msewu umene umakhotera ku area 23 komanso uh, ku area 24 mu mzinda wa lilongwe pamadziwika pano kuti pa tanki mosataya komanso kuchulutsa gaga mdiwa pano pasonkhana munthu kufuna kulandira mtsogoleri wa dziko lino triumphant after 16 september elections profesa arthur peter mutharika ali ndi wachiwiri wawo mchigawo chino chapakati uh, alfred gangata tikulandireni ndinunso nduna zoonadi thokoza Eh, ah, tikuona kuno namtindi wa anthu wafika pano kufuna kulandira mtsogoleri wa dziko chikoka ndi chotani central region ah, ndikudziwa kuti munalinso ku ku salima koma pano tili ku lilongwe e zoonadi chikoka ndi chosayamba mukuonera kuti anthu abwera pano mwaunyinji kufuna kudzachingamira mtsogoleri wathu profesa tiyembekezere zotani lero akamabwera a mutharika ndikudziwa kwa kuti sakuyima iyayi akungokhulula kufika kuno mwakonzera zotani central region Ah, sitipanga msonkhano yayi koma mkungofuna kuwaonesa president athu kuti timawakonda kwa anthu aonene ndi manja awiri ku central region ndi pakwawo amasuke basi kwambiri tinene kuti alandira kwa profesa anthu akuchoka kudzuwa sizachilendo sizochita kufunanso kufunsa athana nazo bwanji kapena mukubweretsa mchingo wotani kudzuwa lomwe anthu akuchokera
Eh, kuli dzuwa ndizoona eh, komabe tikukonza zinthuzo zembera lokonzeka mazira kanthawi anthu angodikira pang'ono anayi pang'ono koma sitifika ife mpaka zaka 5 yayi monga azathu anatha mpaka zaka 5 zinthu zosayenda koma zinthu ziyamba kuyenda ndi mmene amabadwira mwana ndithu mwana kubadwa amayamba wayamwa mkaka wa mabere kenaka kaphala pang'ono eh, kenaka basi mwana ayambano kuyenda so bomali litheka zinthu bwinobwino ziyamba kuyenda mujini mwina ndimafuna ndimpemphe kameramani wanga kuti angotionetsa nkhope zili pano nkhope zili pano ndi zachiyembekezo komanso kufuna kumvetsa eh, mwamva kumeneko kuti anthu ali ndi chiyembekezo kuti kodi mayankho ndi otani mukunena kuti zinthu zitheka koma nkhope zikuoneka uku zachiyembekezo komanso kufuna kudziwa njira zimene zimenezi zithekera awuzeni anthu amene ali pano komanso ena omwe akutionera kunjako kuti mukubwera ndi zotani tangible njira Eh, ndikuona ndiku- ndikuona ngati kuti njira ndikuona kuti njira zimene dpp yakhazikitsa njira zambirimbiri kuyamba kufotokoza pano ndikuti tolino koma mwachidule kwakuti anthu ayamba kuona kutsika kotsika monga mukudziwa apurezidenti athu akhala akunena kuti m'Malawi muno munali njala yambiri ndipo njala imeneyo anaku- ana- ina- ana- anapangitsa ndi anzathu aboma lapita lija every year amagula fertilizer malo osadziwika mukudziwa iyi imene mumayitetemula tikuyibwerezabwereza nanga ndi imene yabweretsa mavuto onse kuti Amalawi ayambe kuvutika chifukwa cha nthawi imeneyo boma limene lija linagula fertilizer kubutchala fertilizer ku east bridge

amusakona tende kunalibe nde bola ife nakwanira ndi mphawi nzathu kuwaita ndi mtete komano mphawi yongoti aleme so mulungu amathandiza mphawi kawo kambati nonse mugulu limodzi zikawata so ifeyo boma alenda bwino anthu onse ali ama pasa ndine ndemwe tonse sangalala chifukwa ineyo ndikula tumo munthu pa 36 hours ndinefuna mgero ndiwiti ifanyage singa ulele kuti ndekha zikasangalala mboma mbedu anthu ali kuno anthu khala tikoswayi ndeti mtima wanga kukwatsa ndidala koma pamene ifero sefe ziwizi kuyenda anthu onsewa muno azisangalala ndesasatikendi